Wawas fumu wawas fumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Suzana, Suzana amachokera ku Uganda ku Jinja. Mtsikana ameneyu wapangidwa chipongwe, anasungidwa ku room kwa zaka ziwiri ndikumagonedwa daily ndi azimuna osiyanasiyana. Zonsezi zachitika chifukwa cha intaneti. Pamene ndunena pano akuti sadzagwiritsanso ntchito intaneti, akudana nayo kwambiri. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake, makamaka azimayi, mutengerepo phunziro. Nkhani ya Suzana ili motere, Suzana anayamba kugwiritsa ntchito intaneti mu chaka cha 2017. Wakhala akugwiritsa ntchito eeh mpakana mu chaka cha 2022. Mu chaka cha 2022 anapanga chiganizo chofuna kupita ku America. Koma vuto limene anali nalo ndili, ku Americako kunalibe m'bale wake Ku Americako kunalibe nzake nde ankafuna apeze njira yokafikira ku America nde anayamba kujoina zima dating website ndikumacheza ndi anyamata nde anakumana ndi mnyamata mmodzi amene anamvana naye mpakana chibwenzi chinayambika. Chitayambika chibwenzi chija mnyamata uja amatumiza ndalama kumamtumizira Suzana, Suzana amathandizira ndalama zija makolo ake komanso azibale ake. Ankangoti apa nde ndapata mamuna. Mamuna uja anamuza zakuti ndimafuna ndikuitane ku America kuno. Suzana anali osangalala chifukwa chakuti pulani yake inali yopita ku America. Nde apa zinakhala ngati zagwirizana. Kenako mnyamata uja anamuza zakuti udziwa chani? Mwezi wa mawa ndifuna mpite ku Dubai. Nde ndinakakonda tinakakumana ku Dubai kenako ndizakutenga ku America. Ku Dubai ko kuli achibale anga komanso ndifuna nzapange ma bizinezi ena ndi ena ku Dubai ko. Suzana anati, Ok, chabwino. Ukafika ku Dubai undiuza, ndizabwera. Suzana anauza makolo ake. Makolo ake anali osangalala kwambiri pozindikira zoti mwana wawo akufuna apite kunja ndi akakafika kunja azidzawathandiza. Kenakono mnyamata uja anafika ku Dubai. Atafika ku Dubai anamuimbira foni Suzana ndafika. Anatumiza ndalama zopangitsira visa nchina chilichonse mpakana ulendo wa Suzana unatheka anafika ku Dubai atafika ku Dubai anakumana ndi nyamata uja nyamata uja analosangalala kenako anapita ku lumu ku lumu kuja anakhalako masiku awiri lachitatu akero nyamata uja anamuza Suzana zakuti ndifuna ndikapange bizinesi koma kunoko sindingakusiye wekha nde zimene tipange ndiyitana m'bale wanga abwere azakutenge akakutenga ine nkakupeza kwa m'bale wangako ndikamaliza zopanga bizinesiyo Ndibweranso. Okay, chabwino. Suzana anali osangalala kwambiri pozindikira zakuti chibwenzi chake chija chikufuna chimpange introduce kwa m'bale wake. Mosakhalitsa munthu anafika, anamutenga Suzana anapita naye kunyumba. Atafika kunyumba kuja munthu uja anamuuza Suzana, udziwa chani? Ndipatse passport yako komanso phone yako. Suzana anali odabwa, aah! Apongozi, chuchitika ndi chani? Munthu uja sanamubisile, uziwa chani? Nyamata uja wakugulitsa. Iweyo kunoku udzigwira ntchito. Suzana anali odabwa, aa ntchito? Ntchito yanji? Anamuuza zakuti kuzibwera azimuna uzigonana nawo. Azimunawo azilipasa ndalama. Anthu amabwera kumazamugona ndikumalandira ndalama. Zinthu zimenezi ndi za common ku Dubai ndipo atsikana ambiri aku Africa anapangidwa chipongwe chimenechi ndipo zikuchitika ndi amabwera anthu kumazamugona amwenyanja nkumalandira ndalama ndiye kumabwera anthu osiyanasiyana azigogo anyamata ana ena amati ndigwiritsa ntchito mkono iweyo umangopanga china chilichonse chimene akufuna kasitomala wapanga zimenezi kwa zaka ziwiri akadwala amampitisa kuchipatala cha private kenako amubweresaso kuzamuyika mu room muja analibe mpata othawira aa wapanga zimenezi kwa zaka ziwiri Kenako contract yake inatha, itatha anam'bwezera phone yake komanso passport yake. Atalandira phone yake anaimba straight phone kwa mayi ake, anawauza mmene zinalili, mayi ake anamuuza zakuti udziwa chani? Iweyo ingopita ku embassy ukawafotokozere zakuti ndinabwera kuno kudzasaka ntchito koma ntchito ija sindikuipeza nde ndikuvutika ndimafuna nditabwelera kwathu koma transport ndilibe ndipo akakuthandiza. Koma ukakauza zoti ndachitidwa zakuti zakuti zakuti zakuti. anthu aja angathe kukupha nde chonde ife tikukufuna wamoyo tangopanga zimenezi. Mtsikana uja anapitadi anakauza ku embassy kuja kuti ntchito ikuvuta ndikuvutika anabwelera ku Uganda. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengerepo phunziro. Azimayi osaka azimuna pa internet amene ali kunja mukuchulukira. Koma choti muziwe ndichi, pa internet pali coding and phishing ndimakamba zimenezi daily. Ma program amenewa amapanga target anthu anthu amene ali ku Africa chifukwa choti akudziwa zoti anthu aku Africa ndi osauka ndi ophweka. Chimodzimodzinso nyamata wa ku Russia uja anabwera ku Africa kugonana ndi atsikana ambirimbiri ena anali azimayi oti ali pa banja koma amagonedwa. ndikumajambulidwa ndi cholinga choti afuna afalitse aids iyeyo ndi wamatenda. Zimenezi zimachitika kawirikawiri ndipo target yawo imakhala ku Africa. Anthu aku Africa ali ku Goa anagulitsidwa, akupanga Thai massage. Anthu aku Africa ali ku Dubai akupangidwa zimenezi, anatsekeredwa m'nyumba, amagonedwa, samalandira kena kalikonse aa! Amangowagona, ndalama zija nkumalandira amwenye. Zikuchitika zimenezi. Ndiye chonde azimayi ngati mufuna azimuna osamapita ku internet kumakasaka azimuna oti simukuwadziwa ndicholinga choti akutengeni kunja. Muzaona nazo mbola. Ngati mukumudziwa its fine ndi nzanu komaso osakhulupilira friend. Mai winaso waku Nigeria anaitana mwana wake okhala wake kunja. Zotsatira zake mwana uja anamugulitsa. Kumugulitsa mwana uja, iye ndi kugula nyumba kunjako. Ndi zimene anapanga. Ndiye chonde, dziko lino linaipa. Chonde azifumu, khalani ochenjera.